Akwa m dejigo ya kwa ịhụla ya. Afọ isi m dezienu kamera ọfụma na ọ. a sị gị dewe kamera n'ihu gị Awa- akwa ya wụrụ polo na ọ wụ efe ndị amị dị ya ya wụ akwa ndị amị Mm, awụ m onye amị Eh?
awụ m onye amị
ị wụ onye amị awụ m onye amị
Eh, ma welcome dewe fonu n'ihu ụlọ taa abịara m intaviu i yi n'isi ya na-emere intaviu isi m arị mma so aga m eyipụ ee yipụ ya nwoke chọ ịlụ gị ya ahụ gị like that lụọ gị ee wepụ ihe ahụ i yi n'isi ya na-emere intaviu achọkwa m ya abịala ịma m ụka ahụ chọọ m problem unu abịakwala nga bịa ịma m ụka isi gharị mma

Dewe fonu na aga ebido ọtọ gị ele azụ. Anọkwa m na checkpoint. So ama m otu m ga-esi edesa ya. nọ na checkpoint ị ma na ihe ọ bụla e mere ebe a ga-aba na soshal midia niile ị ma na ọ ga-aba na soshal midia niile
ee Ah, akwa ị ma na ihe ọ bụla m mega ebe a ga-aba na soshal midia niile ama m o mewe ihe ị na-eme biko gwa gị sị gị na ama m
lekwala ka ị bịara nga bịa were pawa ga bịa achịkachasị m anya nga ha akwa Mewe ọfịs ihe m o.
na-eme. Isi gịnị? ha akwa ụlọ m o don- abịakwala nga bịa were anya achịkachasị m anya here o Ị dị small o. Ekwela ka m face, m face your direction eh. Ị ga like him.

ma dewenụ kamera na ana m ahụ gị ọfụma

ọ sụbụrụ unu yesterday wụ onye ọkpọ ugbu a na unu apụrala aka ka bịa nga lewe anya front madam lekwa otele, otele, I'm bomb.

metara mma m explain mma m before you biko ka m kọwatara mma m something ọ jọrọ njọ na-enwe ekwu isi okelihu isi nkechi okelihu ike akụkọ sacha ya nwa bingo nwụrụ anwụ chighe chighe kakị kakị kakị kakị Bishop na iwu niile onye ara na niile mgbọ mgbọ ma ara ma ahụ ma ụkwụ mgbọ mgbọ Bishop ka niile mgbọ mgbọ mgbọ mgbọ a na-eme moderator ndị onye riri eri pranga bịa bịa bịa gwa egbu egbue m tụ onye unu na-egbu enye unu respect kwa onwe unu eleka bring onye amị back bring onye amị back bring ya onye amị back echi na ya akpọọ m na phone m delete video ma m delete video echebiri m kọma m ihe lee nwatakịrị nwaanyị m ga-eto nsekwara were mmiri amụ gbajụchaa n'ahụ bịara nga agwa m sị m chọrọ ka ofe ese nga m nọ ọ na-asị m bring her back m bring gị onye back Chineke agburu n'ọkụ ee m bring gị onye esh ịbịa gabịa takụchiere m ese na m ewere iwe that girl na mpụtụ gị ya ọ wara ya agbaghị onye ahụ o yiri nwaanyị ya gachila ịchọ onwe ya nwoke bịa nga bịa agwa m sị ife ofe ese nga m nọ ofe ese nga m nọ ọ na-ama m amụ ka ọ na-ama m ọtụ ọ na-ama m amụ ka ọ na-ama m ọtụ ofe ese nga m nọ ike ya mgbọ mgbọ mgbọ mgbọ ee kwalacha otele nnọọ ka cartridge cartridge cartridge ọ wụ godo onye nọ war front aṅụọ ya ara ara ya dị- o kwesịrị ịdị like that eh? ọ wụ godo onye nọ war front aṅụọ ya ara ara that woman kwesịrị ịnọ like that ọ wụ onye unu sị nwere mee interview unu aga respect onwe unu kpọrọ ya la- oge- otu a bịara la nga ga dịrị ya kpọrọ ya laba n'ụlọ unu m post that little one gwara m okwu ọjọọ unu sị m bring her back m bring ya back ya tag tag ya ma ọ ga respect onwe ya je respect ya my office ma emenye interview o kweta yes i will respect myself na ọ chọga di ma emenye interview ọ makwasị ụta ahụ ọ na-amị elu- elu di ga-awụ problem bịa bịa nga bịa mere m anya mere m anya amere m anya o kwete na ọ ga-erespect onwe ya m bring ya ya back ya tag ya unu tag ya ya tag ya na ya unu sị ya damn you are you ready to respect yourself ya sị ee m ebute ya come on get out of here bịara nga bịa atakoshigre m eze ihe i che sị m gwuga egwuregwu n'ihe m kwuo ya mbụ
ya kwe mana ihe ọbụla e mere ebe a ga-aba na social media niile ese a sị nya baa nya baa ya baa ya baa okay mana ọ ga-aba na social media niile ya m ga ya baa na social media bishop ya baa onye nke ị na-ekpofu ihe mekwara ụlọ ofu ị na-eme mmadụ embarrass with anya gị a ọ ka anya ga-atụ adụ m ụjọ anya onye ka i chedị na ị bụ o mekwara n'ofu ka na-atụ gị ụjọ bishop m ma ntụkwa gị ụjọ ya bụkwa ndị ị na-eme intimidate na-emekọ m intimidate i che na ị nwere mkpụrụ anya ị nụkwa mgbe na agụ ọnụ gị nwere ọnụ ị sị onye nwere ọnụ ka onye i chedị na ị bụ with eze gị ahụ gap teeth ọ dịrị ebe gap teeth kwesịrị ike ịdị ebe a otu ebe a ka gap teeth na-adị afụrụgo m onye gap teeth ya dị n'akụkụ gap teeth nke gị bịa kpọchanye n'akụkụ good gap teeth bụ ya ị kwesịrị ike ịbụ ị na-ekwu okwu mechie ọnụ gị ahụ mechie ya emechie ebere nta anyara atụ gị ụjọ eme m anya otu ahụ ka m tụba gị ụjọ taa tata you damn you there bishop damn you

ị nụgo oya ka e bido
ị nwere ọgwụ ee ị ga-akụ m ọgwụ yes ele otu ọ- ọ- ọgwụ gịnị ka ị nwere enwere m enwere m na ya achọ m that ọchị listen if you are joking here i don't want that kind of ọchị here okay achọ m that play here o ị nwere which ọgwụ ị wụ native doctor yes Eh? ee ma ahụ ụlọ ụlọ ụlọ akwụkwọ gị anọ m anọ m anọ m side ebe ụlọ agwụ m dị anọ m ehe then lee ihe mere gị native doctor chineke agba gị ọkụ nwa bi nke bịara nga bịa ịgwa m ihe na-awụ ihe ewu onye eriri eri nwere which ọgwụ hey
hey i no wan vex i wan calm down first ya na aka bido na na-achọ di ngwa anyị agakụrụ gaa na ma- ma- ma- na shrine gị ahụ sị ya ha gbaa afa nga aza paradi paradi from that your kingdom pig nwa bingo nwụrụ anwụ i nwere ọgwụ ekọm i nwere ọgwụ ekọm i nwee ọgwụ ahụ chọta di n'aka gị ma bụrụ dem onwe gị ha alụma gị nwa bingo chineke gbakwa gị ọkụ